tisangalale matayi ali kuno umapeza kuti basi abwana akungopanga zawo zawo asiyo maiva akhala kuti basi ndingapange bwanji azingopanika daily Abwa- abwana auchi- abwana akakhoza kukhala uchi this man is talking uganda uchi. gentlemen gentlemen money will come money
money has come and the economy now is ase anthu amene ajaona ine ndimaganizira kuti mmene timatengesera aminisi athu andani a finance achitchola achichola ndi tikanakhala kuti tili ndi mkulu amene uja mwina bwezi tikumangoseka ah mwina umangini a finance sakumamveka serious ine ndimaona ngati chocho ah sibwezi akumveka serious
gentlemen i told you money Money will will come akuti I, I don't know about the iron sheets. They just found themselves in my house. So why would I send them back? but you know minister wina wake soto ananena zimenezo chikapeti chita atachosa kapeti pakamuzi Aha. nakapezeka kwao ati ah ine ndangodabwa kapeti ili Yeah. kwathu kapeti kapeti yapa stadium 100 meters Ah, ah. unangodabwa ili kwanu Ili like kuti bwanji kuti zisaoneke kuti mwaba Yeah. ah magayi kumanena chilungamo koma basi i think eh, that's the thing with politicians all right guys ladies and gentlemen we are back we are back ngati nsana we are back ngati nsana Eh, Apa amachita ini? basi, ba- ase i- iwe ndi graham amba chibale we are back ngati nsana all right guys this is the emergency meeting Eh, komatu Hmm. okay so Mwayaka moto man tayaka moto mwayaka moto Eh, kaya mwina Eh, koma basi sinankhira i think panopa foti tinazolowera right kutukwanidwa kuuzidwa zoti anthu opanda nzeru Eh. Ih, kuuzidwa zoti palibe chimene tikuziwa
A- additional opinions shallow Eh, eh, opinion eh? koma okay I- i'm glad kuti last week mm. last week tinanena kuti magayi magayizi amene mumanena kuti ifeyo tilibe nzeru sitimasata ngini chanchani Yeah. mukomente manambala anu pamene popo mukalemba komenti yanu kuti shallow arguments hey, kaya chanchanchan mukomente manambala anu ndicholenga choti mwezi wa mawa tikuitaneni Yeah. tizamve ma, ma, ma deep eh? eh, za deep zimene muli nazozo tizamve panopa and we will be open to hear that guys today with wishes ngozo welcome back man thank you man I, I was still looking forward to have you again yeah because i think the last time we had we, we, we had a time here we had fun yeah it was interesting gugu anthu ankakunena kuti eh mande mwacheza atu anyamata atu chanchani ndeni nkazolana ngati gugu sili macheza Ndeya- kugwa kumaka mutu

Why are you sitting up with the All right, guys, we are here. Let's get into the business. But I'm glad that you're always there. They, we love the engagements. Let me say this again. We love the engagements and we love uh, the fact kuti mwativomera chimene ndikunena kuti ativomera eh? yeah. chifukwa choti nthawi inake umatitana kuti tilankhule zinthu zina zake sikuvomeredwa kumeneko kuvomeredwa eh kuvomeredwa atu eh? okay, i've discovered kuti people

anthu ngati achina namiwa aja eh? Yeah. kuma kumaalemekeza the fact that they are there risking it eh? ndikuvaya pa street paja ndikukachapidwa chonchija eh? anthu ndikwamenya chonchija apolisi akuyang'anira chonchija Yeah. and an- amene aja ndi anthu onena kuti we, we need to give shout out Yeah. kuti oh my guy you are doing something that we, we, we can't do eh? Yeah. inu ndi ndinu anthu ofunika kwambiri so i'm happy ase kuti at least people have accepted us ena eh. tikuziwa zoti ifeyo si mulungu ayi kuti anthu wina aliyense atikonde yeah. whatever said yeah. komano what we are trying to say is kuti we know kuti we've got a community that have built trust in us oh, yeah. and akamationa akumafira kuti ah magaye podcast malawi tatilankhuleni what's your take eh? yeah. we always have like people inboxing us hey magaye mukalankhule nkhani zakuti zakuti zakuti yeah. and it makes us feel good

wandimvetsetsera I- i- salero chimakhala chani koma kwenikweni kuti tizipanga act ngati mavuto athu ndi alero okay i think timafuna scapegoat yeah wandimvetsetsera Yeah. always uh, kunabwera let's say issue yoti chimanga chikubedwa kumalawi Yeah, wandimvetsetsera kunali achaponda achaponda achaponda Yeah. kukachitika nkhani kumakhala munthu amapanga capitalize akhale scapegoat wow the same thing is a system because Yeah. you can't tell me kuti chinthu chimene the whole uh, body is supposed to be responsible Yeah. for ikagwera kwa munthu kwa mmodzi munthu mmodzi Wandimvetsa Exactly, ere? exactly. ngati podcast malawi apanga sign out about 20 million ndiye kuti sanasaine ndi gugu payekha Yeah. ndi kunali gugu amene anapanga mwakuti kunali Ayi, ena amene Mrs. amathamanga, yeah. anamenya procurement mwakuti mwakuti you bring all Yeah, these true. guys together and you talk about it but at the end of the day i think the system protects itself by having a scapegoat yeah you're right because i think for such a long time huh? ndanena kale kuti mavuto akut- akunoko si alero Yeah. okay so for such a long time we've been having problems one after the other and uh, kumalawi kuno timakhala ndi kusintha kumene kumabwera uh, boma lina likabwera Yeah. more especially ya chipani chosiyana Yes. ndi imene inalipo Yes. okay but i think what i want to talk about what i want us to talk about it's beyond

of, Of their their actions decisions and outcomes oh sh I say kunoko tili ndi vuto kuti anthu sitimafuna kuvomera zinthu zikalakwika kwambiri we always try to Justify. justify Yeah. you know have un, unamva response imene inachitika ya malawi police after the demos i think sindinayipange follow through na- ndangoona response ya president akuti akuti

Do you think kuti people in Malawi, people that are serving in different positions, Yeah. et, have the accountability culture kuti amatha kufika pena pake kuti "Tsk, ah, apapa ndalakwisa ndikubwera ndithu munthu uja mtsogoleri ndikuvomereza kuti akuluakulu pakuti pakuti sipanayende bwino ngati organization yathu talakwisa Yeah. ndipo tikuyenera kuti tikonze have you seen that kind of thing happening or that kind of culture mwa anthu ena ake kumalawi kunoko uh-uh. ku malawi we don't i think kunja that happens Yeah. kuti when a company fails Mm, kapena mm, ka mm, medical mm, chakuti chakuti anthu anapanga Yeah, sue, yeah. ukhoza kuona kuti the anthu amamakhala otsogolera Yes. ndapanga resign under my Yes. leadership izi zalakwika Yes. pamene ku malawi i think we are good at playing a blame game Mm, mm, ku malawi kumayamba iyayi izi zikanachitika chifukwa chawo Yes. i think last time we were talking about kuti olondali izizi zikanakhala kuti the late ujeni skc was alive mm. kubwera nthawi ya kampeni sakanadzavomera ngati tonse alliance yeah. talephera yeah. akanayamba kunena kuti achakwera yeah. a utm a mcp yeah. anatere yeah. so yeah. it's not even just a political issue it's the accountability of leaders kuti avomereze kuti chinthuchi ngakhale sindinalakwitse ndine mm. mm. koma this happened under my watch yeah. and because it has happened under my watch it's on me yes wandimvetsetsa yeah, that's man. something that kumalawi when you go through the history sizichitika

ah mchabwino I, I, i'll step down Yeah. but I'll- what are you doing to mitigate this that has happened Yeah. if uh, there is kuti loss to uh, Yeah, property yeah, kandi chaku chakuti ah, izi zinalakwika it was under my watch Yeah, this was supposed to be abcd abcd komano ku malawi i think so nkadandaula kuti olo kwad- kwadmark kutafoira Yeah. there were people that were supposed awa apangidwe fire because of this awa izi zalakwika koma we have people kuti

Honestly ineyo I, I believe kunena kuti it goes down to one yeah. your understanding ya dzinthu yeah. komanso uh, personal integrity and dignity yeah. and also maybe uh, uh, tinene kuti yani mwina level ya, ya respect yeah.

nanena ineyo mobwerezabwereza kuti magaye mademo wani mademo sanayambe lero yeah, yeah. okay Yeah. anthu kumenyedwa ku mademo sanayambenso Sanayambe. lero alright Yeah. way back eh? kufika kuti mpaka ku mzuzu kuli manda kuli- kuli- kumakhala ku- ku- commemoration ya anthu amene anafa anthu 20 chakuti anafa Yeah. pa mademo yes if we go back kulibeko amene wani anamangidwa yeah. kulibeko munthu amene mwina ngati wamkulu wa apolisi anadzavomera kuti ah, ine ndatula pansi it was ndipo." under my watch Apapa, it izi was under my zinalakani watch.
i was supposed to protect these people but i haven't protected them ndikusiya pansi udindo sizinachitikepo you get it eh? and the people

ukukuso kukakhaso ma victims so ena so mukuona ngati mwakonza vuto chifukwa choti ah father uyo kaya anagwirira anthu nde mwamchosa pamenepopo mwakamsiya kwina kwake yeah. and in the end there is a damage that is going out to the church anthu akamatiyang'ana akumatiyang'ana mwina kuti mpingo ndo kuti mpingo utu nde kuti zochita zake ndizofoira mmakhala kuti there are wounds that you have created yeah. in the process yeah. so what, I, what was i trying to say as i was like i was trying to concur with the point imene wanena nena kuti they just move them ah anali dc wa ku balaka eh Tikamu- pitiseni kumwanza and, and in that culture kuli apolisi amene akapakidwa transfer umadziwa zoti akamponya kwakuti kapena ndi wakuti akamponya Yeah. kwakuti ndi chibalo yeah yeah true true true but there is not this culture whereby people have to be accountable of their they have to actions be accountable for their actions kuti kampani iyi yapanga ma losses chifukwa cha ineyo wandimvesa eh? Yeah. pansi pa usogoleri wanga wanga so ngati ndilibe kuthekera kona kuti i can bellow it out yeah ngati ndilibe plan what i need to do is i need to resign resign ase anthu amadikira contract yawo ati mpaka ithe okay as a malawi i don't think we have a belling culture tima we, we will ride the, the, the wave until it's normal you'd see that even with politicians you'd see that even with companies ichichi chikuononga anthu ichichi it's posing a danger to people and if the building falls then ndimadzamba kuti kumati muzoti ma maintenance sankapangidwa sankachitika yeah we've talked about that so the, the accountability state ku malawi it's very low and it's about very low because from head to bottom mm. wandimvetsetse because u- iwe umakhala kuti ukubisa machimo ako Yeah. abwana ako akubisa machimo awo Yeah. so you cannot come pa- paopeni kuzani kuti chifoti zakanika pa ujeni pango Yeah. kamba kuti akamba Yeah. kuchoka Yeah. ndawo Yeah. that's why you discover kuti a lot of leaders amanena kuti ngati mufuna umanga inende mmanga gulu Yeah, yeah, true.
Yeah, you are right. You are right. But I say, I'm telling you, I'm telling you, if we had that culture Yeah. whereby people are accountable Yeah. eh? people are able to say kuti ndalephera akuluakulu eh, ndimayenera apolisi anga atetezere anthu kumademo koma akanika akanika ine eh? ngati ig mwina chifukwa cha zochitika zinaso mwina sindingakwanitse kugwira anthu Zifotokoza. kapena kuwapeza anthu amene anapanga zimenezi ine am stepping down But I also feel like it shouldn't just be about only

ndifake ndanena kuti mm. the reason why there can be an option yonena kuti i'm stepping down is because when you look into the system you are seeing kuti you don't have power chifukwa cha zifukwa zina to solve the problem whenever said no that part i hear you i'm, I'm telling you because uh, tima ti, ti, okay mademo aja akamachitika eti mm. zimamveka kunena kuti a achipani cho- cho- cholamula Yeah. anatuma anthu Anthu. what have you said it means kunena kuti even the ig knows what is happening Yeah. you get it, right? so personally ndekuti he knows kuti izizi sindingazipange fight chifukwa choona kuti awa anatuma ndi awa mwina awa ali close kwa awa kwawo okay so i think for my own sake let me just turn a blind eye ndingotani ndingodekha either ndingodekha olo ndichoke chifukwa choona kuti izizi it's bigger than me ya iyo point yanu ndikuimva Yeah. komano

ndimakamba za apolisizo it was an example kuti ukamaonera kaya ndi us kuja kumakhala malawsuit against apolisi wapolisi anampanga mwina ah, mistreat munthu Yeah. pansewu anampanga zakuti they would come kuti officer wakuti wakuti wakuti badge number wakuti wakuti ali ndi kesi Ali ndi kupolisi. kesi, yeah. ku malawi zimene that rarely happens a- at the end of the day Ah, kaya ndi kanthu wa traffic amene zimachitika zimenezo anthu adulidwa dulidwa malaisensi munse umo you already know kuti according to lamulo izi sizikuyenera kutani kuchitika koma there's no aftermath imene imabwera Yeah. kuti izizi protocol yake kuyenda chonchi that's why ndikunena kuti iyi ndi kacha ya ku malawi yoti no one else is hold- held accountable olo atakhala waphwanya lamulo ku malawi the law is not king there are men that have kinged over the law yeah so i think uh, iyo ya ya yopanga step down yo yes ndiku chi- cholinga chimene ndikuyikakamirira right okay well, let's put it as one of

ngati nda ndafika pozindikira kuti ntchito yandikanika mm. it means there were standards mm -hmm. we amene am- akundipanga rate kuti ndimayenera ndipange uh, act according i was supposed to act according to these standards nde sindinatani sindinapange because what is sending out kwa anthu eh, ndizonena kuti eh pampando paja these are the standards mm. Uka, zimene anthu akuyembekezera ndi zoti upanga abcd and ikadzafika point ina yoti wapanga china chake and s- ukukulephera kupanga solve or to bring a solution mm. anthu akhala kuti akuyang'ana kwa iweyo mm-hmm. what can be the best thing to do it means even obwera eh? someone who is interested to take up the position knows kuti wanivese This is what I have to this live is up the to. standard if i cannot

you know cause kuti winayo atha kupangapanga zakuti "Ih, ndingo ndi- ndiberetu within my one year Kenako two ndipange years resign." kenako ndipange resign Zaini. yeah you see th- there are a lot of loopholes to that one right mostly, mostly akapanga resign Eh. ambiri amakana- amanena kuti ama- ama- amatha kupereka kuti am open to investigation Ehe. Now You you, get it, see, right?
yeah. So you see, ava vathu kwa munthu wapanga va wa- wa- he- he has even put ma maize onone ine by the time that i'm resigning Mm. ineyo ndoti i'm sorted guys andipanga investigate Yeah, ineyo guys, ndakoni andipeza, yani mabude, mabude. ndili clean you understand who oversees my bodies ngati amene wandi positions in malawi that's now where we're going next to kuti

because also uh, now mene wanenera wanena point mm. right mm. if i see kuti i think apapo zinthu sizitheka mm. i can tell you kuti ah, gugu i think basi you get it right? mm. so it means unena kuti sikuti pali china chake chonena kuti chindisaka kuti ndapanga china chake molakwika yeah. personally yeah. but ndaona kuti pali mastandard mm -hmm. as you someone who is supposed to check me yes. right? then ndikuona kuti olo titatere mwina siziyenda mm. right? so i think I, I should be bold enough and accountable enough to tell you kuti ah gogo I I think I need to afford. step down True. right because mwina i cannot meet the expectation mm. olo mwina pali zifukwa zina zimene ndikuona kuti ndi zifukwa komano mwina ndikuona kuti sizika- sizingakhale solved you get it right Yeah. now we are going to uh, kodi anthuwa who are they responsible uh, to eh? yeah. kuti because you will see kunena kuti ma positions ambiri eh? maudindo ambiri amene like top top position, positions yeah. uh, zimazakhala zonena kuti amene amasankha ndi munthu yes for several years and uh, ambiri I said this pompano kuti a Chakwera nthawi inakenso an- ankanena kuti ayi munthu iweyo sungakhale wekha ah, wosankha wakuti wakuti Yeah. Mm. eh, sungakhale wekha chancellor wa, ma, wa ma university mm. sungakhale wekha mwakuti mwakuti zinazo mzisiyirako anthu Yeah. Mm. it means kuti he was talking that time he was in opposition mm. so he was talking about kuti mphamvu zina za president kutani mm. kuchosedwa mm-hmm. okay Yeah. which means kuti ngati uh, a president ndi ndi amene ali ngati appointing authority wama wamagulu ngati mwina director general wa ujeni wachani acb wa acb Yeah. eh, ndi amene amasankha chief justice yeah eh, ndi amene amasankha achina ngati ombudsman yeah eh? so you can see kunena kuti a- ali involved ma kukasankha anthu akuluakulu ngati amene aja yeah anthu akuluakulu aja ndi amene amasankha ig eh? ndi amene amasankha uh, commander wa chani wa army yeah. you see so you can see kunena kuti even kuma demo kuma kuma mademowa if we, if we go kuti 10 tikadandaule kwa ndani kwa a Yolamu a Yolamu abwana awo ndi a president yeah. she is responsible to the president a president amene ndi a president a chipani cha malawi congress party chimene chikukayikiridwa kuti chinatuma anthu kupita kutani kuka kukasokoneza kuma demonstrations yeah ukuona seko yake mene kuendera eti? yeah so i have the power kuti i can stop izi now zikuoneka ngati amene atuma anthuwa ali linked kwa bwana anga ndipo chifukwa mene pamabwera kuti sumaluma chala chimene chimakutani Ai, ai. That's it. Yeah, koma- Okay, so-

Mm. so olo wapolisi akanakhota amafuna opanga zinthu mm. they want to take blame about this because the president responded ndikumanena yeah. kuti ine zimene zachitika zichasiza bwino no, no, no you are the head of this one mm. say kuti ifeyo as malawi talephera mm. ine as a leader ndarani ndalephera because the people that are supposed to be su- masubordinates anga mm. this was supposed to be abcd mm. eh. so you, you, you get that mm. so ineyono that's one thing i'm saying kuti

siza bho wani kuti mphamvu tinasiyira munthu mmodzi yeah. onivesed and he, even him when he was talking about this nthawi imeneyoyo amaona kuti sizabwino you get it but that's what happens yeah. you know and ine i wish chifukwa kuti um, even kuti ukaone acb yeah. magwiridwe ntchito ake anthu amanena kuti ah, chifukwa chani nanga anthu a mbali yakuti simukuwamanga yeah you get it eh? Yeah. chifukwa chani anthu a mbali yawo kusimuka amanga abwana athu eh? chifukwa china kuti a- a- anthu amanena kuti okay who is the point of authority Ah, ah, mwina olo mkazi wa president o pali china chake imene chikuwapanga linki definitely nkhani imene sangayiyambe Sangayiyambe. kwa sb you get it eh? Yeah. because also i ndi abwana angatu so what, what can be the solution what do you think could have been the solution to this kunena kuti okay anthuwa adzikhalapo ende komano adzibwera bwanji what, what do you think could have been the solution Ineyo, man? my first one
usanayankhe Eh, eh, before zimene ndifuna kuyankhula funso ndi lakula Eh, anthu koma. apa. ne ndikudekhese kaye pang'ono mwina kuganiza kuti ukuchikonza Yeah. eya chinkhwapulo chakocho

we are not that difficult yeah. i'll give you maybe let me say now as well imene yabwera example yambiri i'll give you one example mm. covid yeah. right itabwera covid inabwera ndi mapolicies ake mm. inabwera ndi what we are supposed to be doing yeah. right everybody else muzivala mamask anthu muzipanga yonje muzipanga mote muzipanga mote it didn't take us a month mm. even munthu wakumudzi ukamuona watani wavala mask wavala mask kaya yokuda eh koma munthu amakhalabe atavala mask. amakhalabe atavala policy implementation policy, right? Another one that I can uh, can think about. Let's let's give an example. Yeah, uh, kanthu kenakake mm. it's not as if kuti zinatha komano the level of it panopa inacheperako Okay. there was a certain time kuna zambiri zonena kuti ma molestation right uh, kumagwirira ana ana uja achani so i think the, uh, the constitution imapereka malamulo ake amene munthu akapezeka atagwirira mwana amamupatsa naye two or, th- Yeah. or three years imprisonment kenaka anaona mm, nkhani zayamba kuchulukirachulukirabe tikukweza and it also going to be with hard labor i don't know mafact check kumeneko ko 14 Eh, years I think. eh, i think 14 eh, inafika pa 14 Eh, inali minimum imakhala eh komano imakwerano panopa right and after you notice kuti after imene ija itabwera nkhani izizi sizimabwerabwera ngati mmene zinkabwerera kale muja cause anakhwimitsa malamulo eh? But there are other situations that you can even think about. onena kuti padabwera ma policies angapo awiri atatu and adakhwimitsa once they implemented those policies amalawi sitinachedwe we started following those things komano pa zinthu zonena kuti the problem imakhala yonena kuti pa zinthu zonena kuti anthuwa pali mchere wawo pali shuga wawo mm. they can never khwimitsa ma policies yeah.
so the, the policy itself it's not as if kuti palibetu malamulo ngati amenewo komano the blind eye ija Yeah. imakhala pati pamene pamenepo that's what i'm saying kunena kuti izizi za accountabilities ndi zophweka once you just implement ma policies ngati amene unaona kuti if A happens, B follows. Yeah. And B, oh, it follows truly. Yeah, true. You will never see this kind of things. You're right. Mm.
I will agree with you. pamene ndikuvomereza ndiponena kuti uh, zomwe zimanena kuti walakwisa munthu mm. akumpanga transfer yeah.

Eh, ambiri bwezi mutamangidwa ambiri mukuyenera mmangidwe chabwino tinene choncho osati bwezi mutamangidwa mukuyenera mmangidwe Bakhala du, iwe- ambiri Eh, ba- ambiri Ah, it- it's Eugene, eh? Are we still recording?
Eh, I have a confession. For others, eh, an adult who has sexual intercourse with a child of the opposite sex is punishable by life imprisonment or 21 years of imprisonment for attempt.

eya because Eh. ukadabwa kuti munthu amene anaba mmakwalala Eh. iti he'll be processed Ase. quickly ase kungoba chimanga pena pake ikamatha wiki ya mawa apita ku Maula koma wina wake mukuchita kudziwa kuti awawa signature awe atere umboni Mamillion nduwu, anasowa. koma left like amwene left like, akuyendera khoti mabelo mkati accountability i think that's what- yenakosa munthu yonse akupanga niso nisuso ino Ten- 10 years amwene mulandu usanakalowe usa- munthu asanakagamulidwe ase Eh?
andi andi ukapita ku Maula kuja kuli anthu omati ukamakamva nkhani zimene zinachitika Imagine. and you're like "Mm, mm." uja ayiro amene ndi minister kuja kapena president uja ndi amene amene udzakhala Amene muno uzalowa kumayi ndithu yeah yeah i agree kuti ma kuti i think tinakakhala kuti tili ndi ndondomeko zonse zokhwima Yeah. Mm? zokhwima And ndithu also- kuti- eh kutengera ma example amene ali na google eh? mm. all the policies amene akunena there was a, f- a factor of fear yeah amene amapangitsa kuti ma policies are- they should be implemented easy Yeah. there was a factor of fear like covid-19 Yeah. there was a factor of, Of fear, fear, kuti yeah. contract the yeah disease yeah iyoyo ya defilement yo there's a factor zoti yani prison prison yeah so mwina agent ma agent ma policies ngati mwina a appointment yo There's the mukangolakwisa second- Ehe. mukadzapanga chakuti chakuti mukanyongedwa Yeah. mukaphedwa Eh. kaya mukaseva kundende zaka mwakuti mwakuti Yes, yes. mumapeza mu constitution muli mafaini a 250 kwacha iwe 500 kwacha eh? 10000 kwacha eh? Nanga bela nkabaka constitution kale senali pamene amene kumanda apo kuti amene ah, uka- akapezeka olakwa amwene mulandu oti muzalipira 50000 kwacha Ah, guys you see and in, in it, my take was nchifake ndimati anthu akhoza ndikwapula yeah

yeah anthu nde if these are head of states and they are guilty of these things zotiso kutiso it's, it's kutiso Yes. mwakuti mwakuti mwakuti we know that as a nation Ngati- via facts ngati sakumangidwa ango ango- sakumangidwa Eri- chifukwa cha system yake eya if Eh. these heads of state yatero ifoti sindikukhulupirira kuti a chakwera state house akuzonyamuka kukatenga ndalama ku acb that means there is a chain reaction Yeah. i think there is that thing kuti I don't even know how other nations do it. Mwina, you can give gi- give us clarity about that. Koma kuti, how do you put in check people in power? You, you you get what I'm saying? Because I feel like kuti, uh, m- majorly mwina so ku Africa, there is no uh, check that goes to people with power. Kaya mwina chifukwa chinthu chimangopatsana pachibale kaya chimangotani. Koma you see that in churches,

Aha, opposition yathu brother man opposition yoti ilibe malawi mtengo opposition is always weak and it's also ready to be bought yeah i- ili ndi mtengo apa. opposition ya ku malawi ndiyogulika ili ndi mtengo you Just see that through and through U- ungo- mene amaswichira anyamata awo ungonena amasai ndalama basi ine aosikopa kunena kuti kodi wa like, a fact check ineyo kwa ine funso ina kanuifunsa mwa pakanthawi ndithu What does democracy mean? for the people for the people and for the Eh, people ma- eh, muli mapeople angapo Yeah, amene- muli ali muli i- four yeah, people. muli mapeople ndithu Taka- taika mbele what is democracy? Eh, eh, koma mwaika kamira Dako basi. last last time also muna etinang'amba munaira mkulu ndithu. mwaipeza democracy Yeah. auzeni anthu democracy uzeni mpingo

Y- y- yes and no um, um, separation of power yo i think ayi ifa mphamvu zambiri mwina tinapereka kwa ena ake Yeah. Mm. right but uh, in terms of uh, uh, being involved by uh, having representatives i think we do that We do. right Komano uh, power tika- to tika- vote to, to, to, kaya to, to, to, to choose anthu right through voting ndekuti mene kuchitika so we can say it's, it's, it's 50 50 it's there it's not there sometimes zofuna achatikayikano mm. ndetikuwapasaswa mphamvu yathuso kuti eni mukwapasa okay mwayika kuti akuyimireni yeah. you get it right? mm. so iwo aja it's up to them to violate the, the trust yeah. that you've give, that you've put in them and that's what happens yeah because ife tikamayika anthu aja timayika kuti they are representing us but in the end they have always been they, they have always violated our trust kuti nthawi zonse tikakhulupirira they come in nkupanga zosiyana ndi zimene tatani ndi zimene tatumira ineyo ase maganizo anga Yes. wanimvesa ineyo i wish uh, so um, uh, iyoyo ya separation of powers Yeah. tazindikira kunena kuti uh, There's apa- too much power. yes there's too much power kusankha there's too much too too much power Yeah. kuma parastatal kuja kuti munthu ukakhale ceo kaya wa escom kaya wa admarc kaya chani ma ujeni ku signature yomaliza imapita ku imapita ku ujeni State House. ku state house manivese ndiye kumabwera ano kalata kuti mwakuti mwakuti mwachanjani you get it eh? Yeah. so if so we've talked about uh, kaya eh, uh, attorney general we've talked about uh, u- u- ndani u- ig commander i'm telling you i wish uh, public appointment committee ija Yeah. mm? inakakhala kuti ndi public a- appointment commission Yeah. ngati mene ilili civil service commission civil service commission recruits for the government machinery wanimvesa Yes. mukakhala kuti anthu mufuna mukalowe m'boma kaya through ngati aphunzitsi Yeah. pena imapanga advertise ndi civil service yeah commission. service yeah, yeah.
Eh?
so i just wish kukanakhala kuti public appointment committee ija ndi commission imene it recruits even these big big figures Yeah, yeah. Eh? iwo aja amatulusa advert ya ig amatulusa advert it means kuti ku polisi for example ku polisi kuja eh yeah. nde kuti anthu ena akuti aseva aseva zaka zina zake eh ali ndi kuthekera kuti akhoza kupanga kupanga apply wanimvesa eh? so it's more of a promotion than just yes. a, a, a, a personal appointment exactly wanimvesa so kukhala kuti kuli ena akuti muziona zoti okay tiike mfundo zotani a anthu amene asevako mwina 30 years Yeah. kaya 20 years eh? akhalako mwina maposition ngati kaya, ko- kaya commissioner mwina ndi commissioner wa Yeah. polisi eh? amenewo ali m'bracket yoti they can apply kukhala ig to, to be ig wanimvesa chifukwa taonapo maorganization ena kuti ah, mwina kaya ceo achoka yeah. eh? nde anthu apanga apply ma directors upanga apply senior yeah. manager wina wake ndupanga apply ndupeza zoti mwina senior manager ija waikhira kuposa ma directors ma directors eh and if you kuli merit at the end of the day senior manager uja kutha kukwera kufika chani kukhala kukhala uh, uh, head kukhala yeah. head you get it eh? yeah. so i wish Public appointment committee ija ikanakhala kuti ndi komiti imene it recruits IG, it recruits commander, yeah. it recruits uh, uh, ABC, SSB director, it recruits ma, ma, ma, it certify kaya ma CEO ama parastatals yeah. kutanthauza kuti anthu awawo they know kuti we are chosen uh, by merit and a yeah. criteria than just exactly and we are accountable to Malawians yeah. not munthu wina wake because the reason why anthu amakhala ngati akufuna alume koma ndikumachoka chifukwa tamaopa kuti mwina ndiluma munthu amene anandisankha yeah because they know kuti there's an individual who it pleased him and he was appointed i'm telling you wanimvesa you know kuti ndili pano fact cha akuti akuti you cannot play dead on them eh? by being human umaonesabe kuti at least uh, loyalty yako belies on them wanimvesa yeah. but when you know kuti ineyo ntchito iyi ndinachita kulembera It's not like ku public appointment committee kunali mbale wanga Ayi. my as nalembera napita kuma interview natani Ananditenga. anditenga i have to serve malawians yeah. you don't have interest kwa munthu wina aliyense you get it eh? so ineyo ase i'm telling you i wish there was that kuti a president aja nawonso aziziwa zoti munthu amene akuseva kaya ndi ku acb can come after me

bwino bwino because zikhala kuti zikuchitika outside mm -hmm. yeah. you know but izi zonena kuti anakusankhani ndi abwana mmathanso kuimba foni kwa abwana ayi abwana tinalandiratu request apa ati tiafufuze akuti akuti you see As- nawo abwana akuganiza kuti ah, munthu yoti koma ndi mwana wa ujeni achemwe ali akuti akuti acha akuti because kumalawi kuno timati tikamayikana maudindo timakhala tiuzazilawa ndi achibale akuti akuti bale akuti nde even ACB itakuuza kuti ndifuna ndiafufuze akuti akuti wow zoti Iwe malume ukufunsa zoti ndi abale ako malume Ah, akubweratu ah, adikire iye ayi umawadziwa ah, amene adikireni kaye muzingopha nthawi you get it eh? but where we've got an independent body that recruits these people yeah. eh? people know kuti awawa they've come they have, they have been appointed there on merit anapita kuma interview akhoza awawa awa agwira ntchito to serve malawians yeah. because they were not appointed by a single person and they will not be loyal to that single person they will be loyal to the citizens and aujeni PAC ija idzikhala kuti kupanga cheki yeah. si bwana ondi bwana wanu ndi iyeyo yeah. iwo ndi amene akulemberani okay these are, this is your job description yeah eh? tizikupanga assess and these are the deliverables exactly. at uh, the time you log in you log exactly. out and these are your expectations makampanimu timakhala ndi ma assessment yeah. wagwira bwanji ntchito 6 months what was what were your goals mwakwanisapo ziti and you are rated yeah. you get it those were the things that ngati PAC ija izipanga zimenezo to the ig izipanga mademo kunachitika mademo akuti akuti kunapanga zakuti kwakuti kunatere anthu anagwidwa ayi nde mukutani It means kuti PAC ija ikanakhala ndi mphamvu yonena kuti inuyo takuchosani ntchito. And security issue could have been very tight. Exactly.
Because that, that is not even only mademo eti. Yep. There's a, a high crime rate ku ku 25. Yeah. Kuoneka kuti kuli ka- ka- ka clique kakuti kakuti. Yeah. The detectives and the magaye onse a CID they ah yeah. yeah so i'm telling you there's a lot of things zimene zinakakonzeka komano wani nkhani ndi imeneyi yoti mphamvu mwina tinayikira tinayika kumozi

munthu umene kuja amene ndikumachita ma and these ujeni zimakhala zi live pa tv yeah. people are watching all that okay so we've got this guy mavuto wa sikuti sikuti like individual problem company mm. koma iye wavomeza kuti this is under my watch as we were chani yeah. as we were talking about yeah. akuti japan pharmaceutical company executives multiple executives resigned following an investigation into the deaths of 80 people potentially linked to the company's healthy supplement tablets kunoko anthu amatha kumafa mzipatala madzi madzi minista osalankhulapo china chilichonse mu 18 mu atatimwetsako madzi amatoileti nthawi ija palibe anapanga resign ku waterboard Ana- au- au- ku water au- board apano aku- ku- kulira.
anthu anamwa mablichi ndi madzi- amakokoloka kuli magaye a national planning uku mahedi mablichi ndi amakokoloka anthu anamwa bibi ku 18 kulibeko ku waterboard ku lilongwe waterboard amene anena zoti ndapanga resign chifukwa mu nthawi yanga anthu mwamwa bibi no

Ku Malawi kuno ase taona ku Press anthu anachosedwa ntchito kuti ngati akuluakulu sanayendese bwino they are demanding billions from the same, Same company, company. yoti inawachosa ntchito they can't sit down and look into the loss they kuti kodi caused chinachitika ndi chani but anthu aja kuchosedwa ntchito am- achosedwa ntchito nawo akupita ku court court laka lanena kuti anthu apaseni mabilioni people are getting paid and kuujeni ku city center there was a, a time nkhani ya mkazi uja bambo ake ujeni pension yawo siimalowa mm. munthu anagona masana madzulo and i believe kuti munthu amene ujayu sanali chani sanali munthu mmodzi yeah. meaning there is a body that yeah. is failing yeah. to compensate people that have been loyal yeah. to the country yeah. koma no one else is held accountable yeah. kodi how do you sort this out yeah. You're right. Wasn't this uh, we're having this conversation last week? Kunena kuti even kuti ndalama imeneyo ituluke ya mapension iyo. But magena mwanota kuti ndikuyendesere mwachangu apa. Ndidyepo. Kuli, eh, yeah.
kuli syndicate. Akuti ku, ku, ku pension kuja eti paja kama akumatulusa ndalama kuti okay sinanga mwina ali anthu amene anapanga retire alipo ambiri mbiri. Yes. Eh? Nde akumakhala ndi list kuti okay mwina list iyi tizihafula. tizitengapo angapo kuponyawo komano kuti dzina lako pali ena kuti apanga retire last year chaka chino Zatuluka. zalowa ena anapanga retire 2020 ndalama zawo sizinalowe Two. akufunika apite pamaso akanene kuti ndalama zanga ndifuna zilowe nde akakuuza kumene kuja kuti muzasiya zingati kuno kuti dzina lanu lichoke pamene lilipo Likafike libwere- kumwamba.
libwere pa list yonena kuti ikalowe so you can Kodi, see and who created this system because i believe kuti the system was supposed to be automated eh? Eh. kuti ine ngati ndiku- ndi- ndikupanga resign because i know my First company come, first that serve. amakuza kuti in 6 months Eh. uh, be, before 6 months Mula akupatsa ndalama half zanu. kenako the remaining 6 months Yeah. udzanda ndalama zinazo yeah.
yeah yeah that's the the the country that we were born in we are a joke
Do you, Oh. think, do you think that poverty also makes people cling to their positions? because they know that akachokapo alibe pogwira iyayi ineyo I was ineyo I was thinking um, mafuna ndiyankhule in that way komano ndazitsutsa ndekha kunena kuti you, you know how panopo we don't have tilibe forex tilibe ndalama Yeah. in this country

I- It's it. it's it. Eh, akasaike Olata ngono tsono, ndi- eh. lero angocheka kuti ndalama zimene anthu tili nazo we should be accountable kuti zinabwera kuti zinayenda bwanji zikuyenda bwanji anzanga ndalama imasuka inazala bore ndimayimanoti apapa tinene kuti tikhoze kwacha yathu it's the same thing are still is still going to be happening komano once tikangokhoza apa Accountability pa- pa ikangoyenda account- bwino bwino. accountability and ma policies apa ungokhwimitsa ndikuonera anthu zikuyenda pa bo ndalama imasuka ziziyenda I bwino get bwino it. komano mchere mzanga ase za Mchere, umphawizo iyayi amwene aliyense ndovutika so tikama- so tikamanena kuti tikamanamizira tikamanamizira kuti ayi anthu amapangira umphawi mwakuti mwakuti a amwene mayazi eh? anthu azivomereza akala- akale- akalakwisa azivomereza akalephera kuti ntchito yanditani yandikanika Iyu aliyense amadziwa job description yake eh olo mu office mu nthawi inayake ntchito ikatiga ili mazo ayi koma apa ndi andipeza apa ndi ndimayenera kupanga zakuti zakuti zakuti koma sinatani sinapange koma ita udziwa wekha kuti olo apapa atakhala kuti afuna andichose ntchito apa sindingakawasumire chifukwa Justified. fa apa ndatani ndapala okay so wekha you you should be able to say kuti eh apapa amwene sizinatani sizinayende so it means kunena kuti if you know you are poor eh you, you should don't- don't you, make you should make sure kuti ntchito udzikwanisa you should deliver osati umphawi ukupangise kuti uononge zinthu eh, nde udzikakamira kusiya chofanira kuti uzo- ai, ndine osauka aya maya No, so because you know, even this morning, I was uh, I had a, a thought, right? And now we we see how my prices they're always fluctuating. There is no we have never had a proper standardized price Yeah. of China Jiri Josi. When I say akangozuko daiji, Nufuna Ndizitchaja ichikhale- mwakuti. ichi chimakhala motimo mmene momwe and we go with it right uh, i don't know who asked this question kuti uh, if it was a question or a statement kuti ife in Malawi i think in any way last week kuti we don't have a body imene imapanga check zinthu ngati zimene izozo yeah

uh, kaya malamulo awo mm. let's look at zinthu zimene zikulowa in the country you mm. have seen kuti a lot of small businesses have died yeah, right course. now mm. because mm. of my taxes mm. because mm. zinthu mm. zambiri people mm. no longer are able to get things yeah. outside the country mwakuti mwakuti but then mwakhwimitsa apopo komano you come into the country the prices are haywire mm. you have not

tikuwapanga suffocate so anthu aja with ma target wanivesed because we want kuti MRA ipange because uh, revenue yathu Yeah. yambiri timadalira ku MRA ku misonkho Yeah. okay tikamanena kuti a budget yathu mwakuti mwakuti almost mwina 50 or 60 or 70 percent timakhala tudalira chani ndalama yochokera kuma ma- ima- imene ndi ngati mainstream revenue ya dziko lathu lino you get it eh? so because we want kuti ndalama ya dziko ichuluke eh ndiye kuti taafinya awa kuti eh target yanu pa mwezi ndi 500 billion MRA kupanga zoti itolere chani 500 billion ipanga bwanji ai ai misonkho ina nchifa chake amangobwera mazi taika msonkho taonjezera msonkho pa mazi taonjezera msonkho pa road duty takweza mwakuti chifa chani akufuna kuti asokelere pamene paja so it means kuti they are working to save the central government chifukwa central government ndimene ikufuna kuti tani ndimene ikufuna kuti ipangidwe bail out chifukwa kuti ndalama zawo zambiri zichokera kuti zichokera ku- ku ku revenue kuku I mean, Malawi is a failed state. ukuona eti? no obviously Uh, because because you cannot tell me kuti on zin- livelihood necessities you are putting so much increment on that necessity ya munthu you know kuti a person has to live and exist in this i- chakudya mankhwala eh? madzi amene electricity all of these things are very expensive Yeah. yeah? and then on top of that know that now everything else you know zikungokwera zikungokwera at least standardize pa zinthu zimene zoona munthu zi- you know survives on Yeah, I get it.
zinazi mutha kukweza kani magalimoto kani machani koma not chakudya we shouldn't be uh, Right.
kuti tizidandaula pa I get it. chakudya I get it.

revenue yathu eh, ndanena kale kuti kuma- imachokera kwambiri kumene kuko but still we are still borrowing as a country Yeah. okay because i think recently we've been adv advised kuti hey, komatu mwaonjeza and you can see kuti ndalama zo- zimene tikuzitenga kwa anthu tiku- tikuzitenga mu- titafinyafinya amalawi ija Yeah. ndimene zikugwirira ntchito amene Ii. akugulira ma zero mileage timakumana musi ase maujeni ma expenditure, expenditure yathu Eh. eh, ikumakwera kuposa ndalama zimene tikulandira ngati ma revenues magaye inuyo ndi anthu osauka ndi anthu ndi anthu ase ife ndimana kuti ndife osauka onjoya Wa- wazi anthu osauka onjoya woti amangoti ndikangopeza ndalama nde ndispend olo atapeza yangongole the first thing that will come into their mind eh ndisangalale kaye

ndekuti we are just taking opportunity ah revenue siyakwera tichulutsenso ma expenditure ndikupeza kuti tikulowa mu chaka tili ndi deficit ya chani ya ya 100 and and chakuti billion malawi kwacha so akuti revenue yakwera to 435 billion expenditure so ikukwera ndi 13% to 565 billion pa mwezi we are spending 565.5 billion pa mwezi so ukuona u- ukuona eh? chifukwa kuti muku- mukuwononga ndalama zambiri even tindalama tochepa tomwe tafinya anthu sitikukwanirabe but why are we doing that okay i feel like kumala zimene ukukambazo kuti we live be very above our means Understand? because olo magalimoto amene anapanga purchase a state house ndi luxury magalimoto amene akuyendera ma ministers ndi magalimoto oti even the top speed is not meant for malawian roads Eh. pogula zimagalimoto dzimafika 300 azikayendera kuti msewu wa ku malawi doesn't accommodate that si amanena malire 80 these cars you are buying they are not even meant for malawian roads tiyeni tonse tikwere ma Mira mabampu tidzafera andivezetseti

they are not delivering so ineyo ma guy honestly because it's a concern google akunena kuti zinthu zikumakwera zinthu zikukwera fayona kuti anthu akapita kokaoda zinthu kuja afinyidwa ndi msonkho kwambiri apanga bwanji afuna ndalama yawo itulukemo akukweza zinthu ndiye m'malo moti tiwathandize amalawi aja ife ndalamayi tikungoidyabe

muzaona kudzagulidwanso magalimoto magalimoto ena
zoona ndekuti wina ndekuti anthu ma CEO amene akuchoka makampani amene agulidwa mwina magalimoto 2 years akamazachoka azachokanso ndi magalimoto aja ani magalimoto amene azakayika ku auction Ma- udzakamva Ayi, ndakwa- usatiso ku auction anthu amatenga An- pano pano kuti anthu there are people twisting ma, ma, ma, ma policies kuti akamazachoka galimoto idzakhale ndani idzakhale yawo ase ase toyota ase galimoto ya toyota yanyuwani sungangoyendera 3 years ndikufika kuti galimoto Amwene. yatha, ndimafuna kukagula ina ase galimoto ya toyota ya thi- ya- yanyuwani new brand new brand new and mayasi the funny thing of Get it. all, all of it is how azungu amatiyang'ana and they know we are a joke they are not gonna help us fix this system because this is the system that makes us prone to exploitation of them telling us left right because of our greedy leaders and even greedy as me as a person because ngati chayamba uku tonsefe ti- tichitolera Koma- so we are victims of our own making ngongoleyo kubwereka kumangobwereka mukupanga nazo chani amaona ndalama kuti mwana ye yapanga maprofit then they, sh- they I- double there's, eh, there's double expenditure And Si ndalama zikumabwera zoti ndalama zikubwera bwanji ndi zakuti anthu akufinyika in the business and akufinyika in the end it's not a business a business so they able to realize their money And- koma mmalawi ino umene ukukagula chinthu chija uode chinthu iweyo ndechifike kuti ukachipange clear

kuli magari kuli maambulasi ngati munamkaniza munthu kuti akonze koma kuli maambulasi oti okufa amene akuyenda ndi ochepa m'makhonsolomu ase amtendere muli umphawi wa Ase. maambulasi namadingo wamanga school block ija eh? sizinamtengeretu chaka ah, koma you get that koma there are these people zimene- 100 and chakuti million 100 chakuti million eh?

eh? Let Prime me Minister. check. Yeah. Prime Check on. Minister.
but you know what Uh, pali maiko ngati achina netherlands chani ase anthu amapita ku maofesi ndi njinga zakapalasa you get it eh? and like that, you know uh, and then kwathu kuno amwene th- three years bwa mwe anthu ayi ena ma- pa- pali maudindo ena amatha kutha akamatha akamatha kutha tere mwija amwene atayendera magalimoto awiri anyuwani ash Koma ine ndine- bwereka bwereka tizita ama Ongobwereka amayendera armored jaguar xj sentinel ase olo amene atayendera amene ali ni ndalama mwanimvetsa ase amene atakazira kuyendera ka the latest hummer ali ni ndalama do we have the money to afford the luxury No.
ndalama zina zimene timabwereka zizikhala kuti tigule magalimotoso eh? anthu azungu aja amationa amachita kudziwa kuti magayi awa ndalama zimene akubwerekazi ndizoti akagula magalimoto they are gonna squander this money Yeah. koma let's give them they are gonna be indebted to us tomorrow we are gonna hold them by the neck Yeah. because of their greed and leader winayoso akadzabwera adzatenganso ngongole ina just to mitigate a problem and creating more problems for the future generations honestly Uh, ife ndi anthu osauka tiyeni tivomereze kuti ndife anthu ovutika ndalama zathu timazipeza movutika ngati dziko and it doesn't look good on citizens tikamaona kuti the our hard earned money ya msonkho eh? ikugula zinthu zina zake zoti sizofunikira tinene chilungamo sizofunikira yeah. its not for you kuti chaka ndi chaka muzipezeka mwagula latest toyota mwagula latest ford eh? when we can't afford kugula maambulansi kuti adzikatumikira mmamidzimu ndi zopoyira zimenezo ndi zopoyira we are looking forward to tsiku limene tidzakhale ndi boma loganizira onena kuti tikhoza kusintha mapolisi awawa toyota iyi tikagula toyota iyi latest tikagulira kaya ndi minista imene iyi ayikwera manduna awiri asafuna asiye amene sakufuna uminista adzaukane kuti ineyo chifukwa choti kulibeko galimoto uminista ndaukana but it's our money Yeah. and uh, i think if we can all think like that kuti ndalama tikuzipeza movutikira i think we'll be able to spend wisely to spend muja monena kuti amalawi akamaona adzimva kuti at least ndalama zathu zikukhala ngati zikupanga china chake but as it stands it's not helping us sizikutithandiza olo mpang'ono pomwe
guys chiwaya ndine okwiya mulo chiwaya pa- pa- panafika pa bwa- anatiuza tikambe nkhani ya ama- ana amaskini tidzayikamba wiki yamawa Eh, chiwaya chafika pa bwanji patopa guys chiwaya chiwaya chanzeru ukakhala mu 49 49 mndoti chuma ambira ndiye kuti ndore mumaizi dzira Eh? iyo lonoli kunalibeko ndi nkhuku Oh, mene eh, imayikira chifukwa cha Chilalo. zibwana zimene mumapanga iwe akuti- kunalibeko akuti- dzira lili pa bwa 500 kwa nkhuku iyi tagula 700 ish nkhuku yavutika yokha Eh, iweno eh nkhuku kuikira mazira iwe Yokha. ndokumayikwezera mtengo inadutsa eya boda ukuyika pa price yako ya- ya- yaikulukulu imene. you, you get to understand that chicken feed has also sp- skyrocketed. That's why I'm Ojen, I think Everything. Bingo said something. He said, Kuti, the day you devalue the kwacha, uh, even the uh, average Malawian is gonna be the person Yeah, to of suffer course, it of course. because izi zikayamba kukwera imakhala chain reaction Chilichonse chimakhala chanji kukwera. so chimapezeka kuti chi- si chinthu choodedwa koma chifukwa cho- of the resources to maintain that thing zikangokwera zimenezi Basi. because ngati ine ndikulima masamba sizoti kuti dothi lake dothi lake ndilomwe lija komano zimene ndikupopera chani so at the end of the day masamba akwera apolisi chifukwa kuti ati simunagwira anthu aja aja iwo ati amakupasani ndalama zotrenera ndi akuwuza zoti atha kusiya kukupasani ndalama okay zotrenera. imani kaye imani kaye Eh. apolisi aku Malawi amapatsidwa ndalama zotrenera Eh, ati ama- ati ama- ati kumakhala funding ina yake ya matraining osati mudzandimange ndisanapalamule koma why are, are these guys not physically fit and ndi zoona anthu asaname okay ndiuze ndi apolisi angati amene munaona inuyo physically the EU has threatened to withdraw support for police training eh? it means kuti kumakhala funding ku police training iko now you are, you are funding people to train and then they are failing to protect the citizens uh, training nchelo ndi ya 6 months yokha ijatu yeah kumakhala kuti ma course ngati mwa ndime Eh, umatha kukhalaso kuti panopo upite kwa apolisi kaya asilikali uzikamva kuti pa- minus ya 6 months ija ali ndi mapepala a ma course ambirimbiri yeah true koma i tell you the majority ya- ya ma guy upeza kuti physical fitness amalephera
Eh, koma- but also for me i feel like okay if you're funding someone they they are not able to do their job Eh, you're funding the trainings because uh, organization ikamapanga tr- ikamapanga fund training imafuna kunena kuti

and this is the application on the ground now
eh. achigwira chija chinavala camouflage inavala ah. camouflage ija ndi choti achiglaba wina wachigwira komanso uja anavala camouflage uja kuti amajowajowa uja ndi sima imene ija zoti ndi chimunthu chofuna kuchita apa mukhoza kuchita apa inuyo but you know ah. ma, ma ujeni ma mistakes ngati amenewawo onena kuti tikukanika kugwira ntchito they cost us in the end tipeza zoti tisowa funding ya ma training simulemba anthu ntchito mwina muzinena kuti tilibe tilibe funding yoti tikapange train tikatrainere anthu and all that you know when there's someone who is able, but also amwene kutrain aso apolisi eko timadalira aso aso okay ndimafuna ndifunse kuti ndi ku training ya polisi yomwe mpaka funding dalira funding okay, that's what we are saying good zilipo zimene timapanga opanda funding koma eh. magalimoto awiri aboma amene agula uku kaya ndi kumpanda kaya ndi kutiko eh. akhoza kupanga mwina so even eh. fund training ya polisi Yeah, because koma you see kuti people are capitalizing on luxury instead of national security Eh, and these are important because anthu amene timalimbana nawo mmaboda awa olo atabwera panopa tinafika pamalawi kuti olo amene am- amatizungulira amangodziwa aMalawi ndi ozerezeka kungothira nkhondo lero ine ndikukuuza ndikupita mbali inayo we are not winning tinakati tiwerengetsere aside from uh, taxi it revenue ya tax yeah. titati tiwerengesere ndalama zimene zimatoleredwa in other channels yeah. ngati za misewuzi za fuelezi za chachani guys ndalama zambiri zoti it can push the country it can right mm. no no no sitingamadalireso dollars yambiriso mm. ya funding yeah, kuti naye you understand deficit yes mm.
komano apikisana kuti apite kunja ndani akhale nzibwezi zambiri ndani agule azibwezi magalimoto ndani ndizoona akulande na zikazi mtauni Ati- atenga azikazi abwino ndalama tilibe koma at least help malawi
so ine ndikumaona kuti "Ih, koma guys chilipo chimene timapanga opanda kuthandizidwa ayi everything timathandizidwa everything timadikira kuti- ine ndinanena last time kuti ola president amanena

tikamatuluka muno timakhala kuti basi tili chonchi basi nanga tipanga Barata bwanji ineni madwa- ndithakukudulirani pamene ndili ku backside kuti Eh? chani Eh, tiyeni maboys nyamuka tiyeni
Commando, at the end of the day, I think it, uh, it drops down to the comment section. And I'm in the comment section, I think Mma can't preconceived idea of what podcast Malawi is. And there is what you think we are, and there is what we are saying. Yeah. And especially when it comes to emergency meeting, we are talking about issues that affect you me and it doesn't matter whether, kuti iwe ndiwe wachipani chanji umachokera mtundu wanji all these things mafuta akasowa amatipeza tonse Mafuta so when you tonse. show Wa up in MCP the so mafuta- mafuta amaso, kaya ndi wa amafuta mcp mafuta akavuta tonse timakhala kumeneko kaya ndi wa dpp tonse fe timakhala kutiko forex ikavuta ija tonse timakadzadzana ku banki kumapanga ma application so when you come in the comment section help us find solutions for malawi because maybe ife tikoza kumaona 6 inu kumeko mukuona 9 when we explain what we are all seeing on the ground then we are able to apply. nde pali komenti ina yake ayi inu apulezidenti anali kumeneko simunafunse zonsezo mukulankhula mukomenteso ndepali gulu loti limangoonera ka snippet ndikuthera pomwepo guys Yeah. ndikupanga conclusion pa snippet a guys Pali- takhalani anthu oti muzitha kufufuza ndi kumva nkhani kuti yachokera pati There mudzipita is a hook to Eh, izo Timafuna kuti inuyo eh, muonere mu- kenako munyamuke tipite ku mtima. YouTube.
chifukwa pena pake mumapeza zoti tikudabwa kuti ah, anthu akutilusira kuti koma mukaona Timakamba zoti point yo zomwezo. kuma- kumapeto timakamba mwina tinakuikiranenso kumbuyo You- but you can't know because you just base your judgment just on a 30 seconds eh, or, or, or a minute uh, a snippet muphunzire kuma- kumati mukaona snippet mudzipita mukaonere nkhani yonse context matters yes but Komano- otherwise like subscribe And share follow with us and share it otherwise ngozo was here yeyo cardinal henry aha cook master aha slike yeyo yankho smooth and the ghost visitor the ghost guest eshi malawi pledge the black genius Black genius. nyamata amepambana ndi sale nyundo we are out